hei na ụmụnne m uh, my people especially to those of us uh, the 86 set na agụlụ boys hei ọ dị egwu ọ dị egwu Ọ gịnị tụpụrụ arịgharị ife nke a? Ma sị gị na mụnwa amarọ ife na-eme ife a. Ọ bịarugonu mụnwa n'akọ na uche banyere ihe na-eme n'oge a nọ na ya. Maka ihi gịnị? Na Chineke buturu m ọgbụgba ndụ ya nke a bụ personal experience chineke ibuturu mmadụ ọgbụgba ndụ ya ọgbụgba ndụ bụ covenant covenant bụ agreement ọ a personal relationship m nwee with chineke nke abraham isaac and jacob ọ nya bụ onye kere ọchịchịrị kee ìhè ya kere ihe niile ekere eke ọ dịghị ihe kere ya m wee sị mụ na gị bụ ụmụnne m ụmụnne and to the ndị to ndị 86 set but to onye ọbụla fụziri vidio a ga-enwe ike ige m ntị n'onu asụsụ chineke nyere nne mụ na gị our mother tongue bụ vernacular igbo m wee sị na ọ kwa nke a nyobatara anya na our group of 86 in eh, na whatsapp o wee bụrụ Sunday Okpaka agirisi a o wee bụ Sunday Okpaka bụ onye a sị nwụụnụ na Disemba nke a ga- garafu aga na-asị Sunday nke a mụ na agirisi a na-akpakwa nkata ahụ mụ na ya nwee ka anyị si akọmuniketi ya m dị na-agbanị ka m sị ka m hapụrụ ya ozi nke mmụọ ka m zie ya ozi ndụ mụ na gị onweghị onye amaghị okwu chukwu nke ndụ mana anyị nwere ike ayaya ama n'eziokwu na okwu a bụ okwu chukwu nke ndụ ayaya aghọta na okwu a ha na-asị na ọ okwu nke ndụ na ọ okwu nke ndụ n'eziokwu maka ọ bụrụ na chukwu emitihọ gị n'ụzọ ezuhọ gị n'ụzọ ma butuere gị onwe ya ọgbụgba ndụ ya ịma mma mụ na gị ama mma a na-ejegodo anyị na-eje na ibe anyị na-eje ma ọ bụ ka anyị so na ndị na-ejenụ ka a gụnye anyị na ndị na-ejenụ onye ahụ nwezie ka o si dị ka o so eketa oke ma ọ ka a bịakwa ya ma ọ bụ onye eme mmemme onye eme mmemme ka ụmụ ya ya eme mmemme ee, ka ndị ụka wee bịa anyị na-eme ya n'ụdị ndị otu ụka mana o nwe ihe dịka chineke ịkpọ mmadụ oku ịzụ mmadụ n'ụzọ ọ bụrụ dị isi ka oke na nke a mara ka m chọrọ ije mee ije gụọ akwụkwọ wee bụrụ kedu ka mụ na si mara na nke ahụ ị chọrọ ime ịgụ akwụkwọ wee bụrụ wee wee nwee wee bụrụ na ọ nya ga-enye gị ndụ ogologo ndụ chineke kwere anyị na nkwa n'okpuru anyanwụ a eh? mụ na na abụ my father anyị niile masị anyị masị etu o si ede our parents eh? many of them o nwe nke abụghị millionaire ha dị ahụ millionaires eh? o nwe nke etigharịghị zọta ụzọ fa zọta onwe fa wee nwee nya bụ ego mana how long ka ha nọziri n'okpuru anyanwụ a wee nwụọ wee rapụ eh? so ọ bụrụ ihe banyere mmadụ ịsị na ya ka ọ gụọ nke a bụrụ nke a ka o mee nke a nweta nke a ka ọ dịrị ya otu a kedu ihe Chukwu kwuru na ndụ onye ahụ onye ahụ ga-amarịrị ya wee mee ya ọ nya bụ na ị nwee ndụ ya ka ọ na-adị mkpa ka mmadụ ọ na-adị so n'ihe m ji kwuru ihe anụnwa bụ nke a bụ ozizi ka ozi ozi ozi ife atụ ihe dakwasalụ mụ na ife a m fụ kịta abụrọ obere ife Sunday Ukpaka mụ na ya Grisia na-acommunicate na-ahapụrụ ya okwu dịka m kwuru na mgbe okwu nke mmụọ na Chineke ebutugokwalu ndị Igbo ọgbụgba ndụ ya n'ọzọ onye luo nya jee salụzịa ya ebe ọbụla ị fụrụ nya bụ oke ife na-enwu enwu ị jee salụzie ya wee sabata butuzie dị ọgba ndụ na be nna gị na ọ bụrụ gị bụ diọkpara ma ọ bụrụ gị bụ onye chukwu me diọkpara e nwee ndị bụ diọkpara n'afọ nne ha mana o nwe onye chukwu na-eme diọkpara ee agịrịsi a ana m agbara ya ama na-agbara ya ama na-ezi ozi ụfọdụ na-ahapụ okwu ụfọdụ ha mana ọ ha-abịa all that all the time ọ ha-abịa online all the time mana osisi m dropụchaa ihe ọ sị m thank you ee eh? mụ na ya dị na mma na adịtọla agụdo o nwe ka anyị si afụ mata mgbe mmadụ na-etigharị ee eh? ọ bụrụ na ọ bụghị chineke aka m etibata n'etiti ọnwụ aka m abụ onye nwụgoro anwụ mgbe a ee eh? ọfụ anyị mgbe a very gentle man and a good person ọfụ m mgbe ọfụ anyị etu ọnọdụ n'akụkụ na-ekene were nwa ya na-ekwu na Lagos anyị nwara mgbe a mụ nwa m ekwu okwu ndụ a na-ekwu a- achọ ndụ nụ ka anyị bụnụ mana n'ezie na anyị nwa bụzi ndị nwere ndụ ya eketakwa na alaeze Chineke adị m sure ị kwesịrị ịdị sure o kwesịrị ka anyị dị sure Eh? so na onye bụ ihe a na-ekwu onye chineke kpọlitere n'ezinụlọ a fụ na onye a ji light na o ji ife ị genie ntị anyị egenu ntị maka egeghị ntị a o mere ife na ezinụlọ ebe m si wee bịa a ha na-enegoro anya onye a ya-ege ntị bụ onye a fụgodoro ji ego onye ejighị ego taa nwee ike echi o jide dịka ọ dị taa onye ji e, e, e, ego yesterday nwee ike echi ọ ma nji Eh? so n'ihe banyere ihe ụwa abụrọ ife e ji ekpe ikpe e ji a-judge ihe e ji ekpe ikpe anyị eji ekwu okwu mana ị nepụ anya na ebe jizọs nọ a sị na a mụrụ ya na ụnọ anụmanụ ma ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ya na e, e, e, parents ọsọ e bu ya n'afọ wee gba gbagatu mba ndọta n'agha ọnọdụ ọjọọ dị iche iche ijipt eh? ndị bụzi parents e si n'aka ha wee wedata onye dị ka ya bụrụzie ogbenye ka mụ na wee bụrụ ọgaranya eh? ọkwa na a ya-ayọ chineke na ọnwụ o kwesịghị ka ọ dị anyị ada aka anwụ anwụ dịka m kwuru na mbụ kama o kwesịrị ka chineke fulfill our days on earth dịka o kwuru ọ gwalụ noa after the flood na ya ama mkpochapụzikwa n'ụdị a and na mmadụ ama nnọzi ogologo ndụ dịka metusela dịka ndị dị iche iche nọrọ 500 800 1000 years ị ma na arọ one noa nọrọ o wee sị after the from beginning from Noah after the flood na o nwezi onye ya-anọkarị 120 years na o nwere onye at least na mmadụ ga-anọ 120 mana 120 ahụ minimum ọ bụghị maximum o nwee ndị nọrọ 145 Job ha nọ Moses ọ nọrọ ndị nọrọ ndị nọrọ nọ rinne even Joseph nọrọ nne n'Ijipt Joseph nọ n'Ijipt 110 years

his eternal rest and peace nke a bụ my greatest wish mana mụ na gị onye na-amazi ebe a na-ejedebe ọnọdụ onye anyị emere ka mmadụ kwuo ka mmadụ but nke dị mkpa dị oke mkpa bụ ife ji dị m etu a bụ na mụ nwa na agrisia na-akpa nkata ehe mụ na Grisia na-akpa nkata na-atụnyere ya okwu naabọ na ịtọ gwa ya na nekwa nekwa nekwa ee o kwesịrị ka anyị dị nụ ndụ and ọ gịnị ka anyị ga-eme wee dị ndụ a ọ bụrụnụ sọsọ gụnụ ọkwanụ mụ na abụ ụka we are the temple we are the church anyị nwezie a meeting place or, or, or, or assembling place eh? ọgbakọ ya obi obi ebe anyị kwesịrị na-ezukọta na obi ndị Igbo nwere obi obi bụ palace na ebe ndị Igbo na-ezukọta wee kaanụ ụka karịanụ ụka na mmadụ nụ ihe mmụọ kwuru nunu fee nunu Chineke gọọnụ mmụọ nụ mee ihe ọha a na-emebu mbụnụ ọ na-abụ the same ụlọ ụka a na-arụsị mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ụka mụ na gị na-eje anyị ga-esi etu ahụ anyị si asị ka anyị jee ụka anyị jee ụka ụmụaka kwadonụ ka e jee ụka kedu ndị a akwakwa egoro goro ha akwa krismas ha ya eme nke a mba ihe chineke chọrọ bụ ka anyị si etu a wee na-ejegharị n'ime okwu o kwuru n'ọnụ ya ka anyị etu a ka anyị mee okwu o kwuru n'ọnụ ya na ọ bụrụ na o nwe ihe ga-azọpụta mụ na gị ma ọ mmadụ ma nye anyị ogologo ndụ n'okpuru anyanwụ a nye anyị nchedo nye anyị arụ ike nye anyị akụnụba ọmụmụ nye anyị every good thing maka na life is good ọ sọsọ ihe ahụ n'ihe ndị a Chineke kwuru n'ọnụ ya ga-azọpụta mmadụ anyị etinye etinye anyị ewepụ ewepụ i tinye nke gị okwu i wepụ ewepụ okwu ọ kwanụ ebe nsogbu nọ wee dị so na m so na ndị chineke fụkanarịsị n'anya o wee mee m ife m wee mata ụjọ bịa m n'arụ ndị mmadụ na-eti nwa ngwọ gịnịzi agụ agụbe nwa ngwọ gịnị meziri onye a wee na onye ama ihe ọ na-eme n'oge enwe ka a na-ene anya mụ na gị enegidega anya nepụta ya nụ taa so wee na-asị gị nenụ ka obodo dị nenụ ka ọ dị ka civil war na-achọ i explode na Naịjirịa e, ụmụnne anyị dị iche iche ma Nnamdi Kanu ha etu ha si ekwukwu okwu bụrụ okwu ụmụaka na-ekwu okwu ya esekpụtazi ihe endangerzi lives of our people everywhere okwu ọnụ ọ bụrụ isi mmebi ọ bụrụ gịnị ọ isi mgbaka ka ọ gịnị ka ọ aggression mmadụ ịnọ na nga iji nga na-ekwu okwu ka ọ gịnị ihe niile a bụ anabataha amaghị ọgba ndụ chineke and ebutuha ọgba ndụ a ya bụ iwedata okwu ọnụ chukwu niile wee mara ihe niile o kwuru wee nwee ike ịga ije n'usoro ahụ ikwu okwu n'usoro ahụ ime omume n'usoro ahụ ihe niile n'usoro ahụ ka ihe niile anyị ga-eme bụrụ ihe si n'okwu ọnụ chukwu baịbụl a ị fụrụ jenesis to revelation o zuru oke mana i jeje welu new testament sọsọ na-aga ị tọrọ atọ o nwe ebe ọ ya-abụ o lu ị tọkịrị dịka ụfọdụ n'ime anyị tọrọ atọ kịta o nwere ebe ọ ya-abụ o lue ị tọkịrị ka m na-agwa gị mgbe ahụ ị ma na ndị na-abịa agwa gị na na ihe ni- na baịbụl niile a n'okwu chukwu na o kwesịrị ka ihe ọ bụla chukwu kwuru n'ọnụ ya sị mee na ọ dị mma ka e mee ya na ndụ dị ya na o nwere ngọzi si ya a na-agwa gị mụ na gị anya anya anya asị na ndị a abịakwa ịgwa anyị ọ ka m soro ha jebe ụka ha Eh? ka ọ ka nso ka ọ ka ka ọ ka ka ọ sọ ha ya-eje ana eze so onye esozi ha jee ụka ha ma nke a na ndị niile anụnwa na-eje ụka niile ha ya-eje ọkụ mmụọ ọ etu mụ na gị naabọ si ajudge ya etu a ka ụfọdụ n'ime anyị si ajudge ya so ụmụnne m amarọ m ka ọ dị m adị ọ nya mere okwu a ji wee makpuo m ime okwu bụkwanụ o- o- o- o- na-abịa abịa okwu na-abịa abịa ndị okwu bụ chukwu ka ọ ga-adịrị a sị okwu okwu dịrị chukwu ọ bụ ọ bụ mmadụ ka okwu dịrị ọ chukwu ya-ekwu ekwubini mụ na okwu nnukwu a na ọ chukwu ya-ekwubi ihe ya-emenụ anyị mee enu ma ana ọ nya nwa ga-edispose anyị propose sie ọ nya ya-edispose so ụmụnne m ọnwụ this guy m fụ taa taa kịta hai ọ nya prompt nya motivate nya buniri m nya nya nya mere m ji sị ka m hapụrụ mụ na gị obere okwu a eleghị anya okwu a bụkwa ọkpụrụkpụ okwu ọ nnukwu okwu mana m fụrụ ya sọ obere okwu ee mana n'ime ihe niile ọ gịnị kedu ife anyị ga-emezi ka anyị wee nwee nụ ndụ ọ bụrụ ịchụso ego ọ bụrụ ịchụ ego ee ka anyị chụba ego chụba ego chụba ego ka anyị zọta onwe anyị Ah, ị chụtazi ego ahụ ebi ogologo ndụ nkọ anyị ga-ebugodu ụzọ were obi anyị niile chọba chukwu chọba chukwu chọba chukwu ana m ekwuzi nke a dịka onye ozi Eh, ana m ekwu nke a dịka a rabbinical apọstụl a- onye ozi onye na-ahazi mmadụ were okwu chukwu na-ewuo mmadụ dịka ụlọ a ife m na-ekwuzi kịta anụnwa na mana m echiatakwa azụ kwuo ka lajis eh, mana nke dị mkpa bụ na o kwesịrị ka mụ na gị mata na milk milk milk of the part of that gospel of the Bible cannot help us all the time ọ ka anyị wee grow ọnụ ọkpụkpụ nụnụ ka akpụkpọ milk bụ potassium nụ maka akpụkpọ ka aka na oso eze nupu- ruo ruo eze na eze aka aka eh, before ka e wee nwee ike ịbịa ribe the main food nụ ọ nya ka o ruziri na the main food mụ na asị na ụka ka ka- eh, eh, ụka ka ya na-eje ije ha na ịna enwere the main food n'ime mụ na gị amakwa na chineke anyway ka m ghara ikwu na chukwu nke ọbụla o nyere ndị for example o nwere ndị obodo asụsụ dị iche iche ka o nyere o nyere o tinyere mmadụ n'ọnụ scatter ndị mmadụ nke o kere eke na during the time of eh, Tower of Babel onye ọbụla o nwezi onye na-anụ ibe ya then ka e wee gbasaa wee nwezie ofu osisi nwere ngalaba dị iche iche then from that moment onye ọbụla o nyekwa onye ọbụla ọ na-edukwa onye ọbụla ahụ maka ọ ya mmụọ ya nọ n'ime mmadụ mgbe ahụ o kechere mmadụ tinye his breath n'ime mmadụ ọ mmụọ ya kunye ume ya n'ime mmadụ ọ mmụọ ya mmụọ ya na-esokwa ya na-edu mmadụ onye ọbụla spirit pụ ha na mmadụ aga anụ arụ awụ- agbụ- agbụwa n'ala ọ bụ ọbara gwụrụ n'arụ mmadụ mmadụ ya anwụ anwụ ọ bụ mmiri gwụrụ mmadụ ga-anwụ anwụ ọ bụ ikuku ya spirit mmadụ ga-anwụ anwụ ha ịtọ ga-arụ ọrụ n'ime mmadụ ọ kwa ya ka e ji ekwu okwu nna ọkpara na mmụọ nsọ ya ka e ji ekwu okwu the old testament the, the, the writings of the, uh, the disciples of Jesus. Yeah, Matthew to John. And then the Acts of Apostles wee ruo na Revelation. Ọrụ ndị ozi. Nna, ọkpara na mmụọ nsọ. Ihe ihe ndị a bụ na ọ nya bụ akwụkwọ nsọ niile. Ya hapụzi nna Old Testament. And anyị bụ ndị Igbo, anyị so na ndị Israel ketere oke na Old Testament. Our culture dị similar to nke ndị Jew, Israel. Mana a hapụ Old Testament ga-enye anyị ndụ maka ebe nsọ na iwu dị. Ọ ebe a ka anyị ga-enweta nsọ anyị ga-asọ na wee nwee ndụ. Ka ihe anyị ga-enu na ya nọ ogologo ndụ fụ ụmụ anyị ụmụ anyị generation ịtọ ịnọ 120 years I mean ọ bụgoro 40 ka i bido mụba nwa every 20 years ụmụ adịgo matured nụ every 20 years nụọ nwunye before 25 ha nụọ na nwaanyị ọ nụọ nwunye- nụọ nụọ nwo- nụọ di Eh? wee fụ your grandchildren na 65 years 70 then uh, your grandchildren eto 90 ha amụkwa ụmụ ị fụ your great grand ọ kwa etu ahụ 100 120 ehe ị fụ agbụrụ ịtọ wee ruo ịnọ ọ okwu ọnụ chineke ọ dị n'akwụkwọ nsọ ọ ngozi ya, full of age isi awọ gị na-abụrụ pure white and ahụ ga-adị fresh ọ bụkwanụ ọya o Ọ nsọ, nsọ bụ ndụ, nsọ bụ ike. Eh? Ndị Igbo na-asọ nsọ. Eh? So ihe m ji ekwuru ihe anụwa bụ onye luo onye a na-elu anya ka anyị ghara ịnwụzi n'oge elu elu. Eh? Onye luo onye a na-elu anya mana a ga na-etinyekwa aka na-enyekwa aka onye chọọ enyemaka n'ụzọ dị iche iche ee ọ bụrụgodu nri ọnụ ọ bụrụkwa n'okwu ọnụ eji okwu ọnụ enyere mmadụ aka jiri nri ọnụ na-enyere mmadụ aka jiri site n'ụzọ dị iche iche na-enyere mmadụ aka ee na mmadụ aya afụ onye na-efu ụzọ bịa je dufie ya ma ọ bụ duru mmadụ dufie ya ụzọ mana ịma ụzọ kpata eji sị na onye isi aha edukwa onye isi onye na-afụ ụzọ ga-edunu onye isi Eh? so ụmụnne m na ọnwụ Ụsọndụ Ụkpaka o metụrụ mụ amazi m ihe m na-ekwu ekwu maka ihe nji ihe o ji metụ m bụ na mụ na eh, agrisia na-agụrụ na-akpa na-agwatụ ya okwu ndụ na nekwa nekwa ife na-abịanụ nekwa ife dịnụ nekwa ka chineke si chọọ ihe deity enye mụ na unu bụ ndị igbo bụ Chineke nke Abraham, Isaac and Jacob, ya bụ Igbo Hebrew Igbo Igbo Israelites we are ị ma na a sị Jews ọ dịka ndị ekweghị na Jizọs but enwe Jews kwenye na Jizọs Messianic Jews ka a na-akpọ ha Hebrew Israelites bụkwa the archaic Jewish people kwetakwa na Yeshua na Jizọs ọ Jizọs bụnụ European name Jizọs eh, eh, eh, of eh, the Messiah mana Hebrew name ya bụrụ Yashua anyị nwa na-akpọ ya ọkpara Chineke asụsụ e nyere ndị so na ụmụnne m olukwa mgbe anyị ga-esi na obi ahụ wee ghọrọ obi is a boy a wee banyezie na obi is now a man and eh, daddy a father na spirituality ka m na-ekwu o o nwekwa ụzọ ọzọ ị nọ na secret society ọnwụ abịakwa n'ụzọ ahụ echiene ị na-emegha mmụọ amaghị afịa Arọbịnagụ na-emegha Ogwugwu na-emegha nke a na-emegha Ududo na-eme nke a na-eme nke a ọchịchịrị light adịrọzi ya ebe light dị kịta anụnwa bụ n'ụkpụrụ ikpe na iwu chineke na nna na ọkpara na mmụọ nsọ old testament the entire new testament ime new testament bụkwa ụzọ naabọ ka ọ dị ọlụ jizọs na mmụọ nsọ na ọlụ mmụọ nsọ mana old testament bụ ọlụ chukwu n'onwe ya for all israel and the strangers ọ bụrọ sọ israel o kwuru ma strangers o kwuru ma strangers eji kpọ ma gentiles na onye kpatakwanụ mụ na gị kweta anyị ji kweta na jizọs ọ gentiles so na ọ dịla anyị so o luene chineke nọ n'oge ọ chọrọ ịchịkọta ndị niile si na ha bụ ụmụ ya ọ ndị bụ ụmụ ya ọ ma na ụmụ ya si na ha na-eje ụka na-eme nka kweta na jizọs ọ chọrọ ịchịkọta anyị niile ọnụ wee dịka ukwu azịza chịkọta anyị ọnụ mee anyị anyị bụrụ one stick n'aka ya ọ ihe chukwu na-eme ihe ahụ ka iwe unu mara ama na ihe chukwu ọ ihe na-emenụ onye merụrụ ụzọ adị ọzọ enigwe ya ebe ụzọ dịzi na ịbata na ihe ahụ chukwu kwuru n'ọnụ ya or else a ya-ehopụkwa mụ na gị osisi ọbụla amịghị mkpụrụ ọma a ga-ehopụ ya na-abịa anyị na-abịa ya na-abụ mana chineke akọwagoro m ihe ọ bụ na year 2000 ka ọ kọwara m ya sị m na ọ ihe ihe ọ pụtara bụ na year 2000 agaba na ya nyere mmadụ oge for over 2000 years na jizọs emene 2000 years na year 2000 since ọ bịara ọrụ o wee sị na o zuene ebere agwụna na kịta na ọ ihe